Dia dhaoibh, a chairde. Más mian leat a bheith i do scríbhneoir, bí ag scríobh. Toisigh inniu. Is mór is fiú a bheith solúbtha, nó thig a ghabháil i mbun scríbhneoireachta in áit ar bith agus. in am ar bith, ar do ríomhaire féin sa bhaile, ar do ghuthán agus tú i do shuí ar bhus nó i sracleabhar agus tú ag taisteal fud fad na tíre, fiú is muna bhfuil ann ach smaoitithe fánacha nó cúpla líne, breac síos iad nó thig cur leofa agus iad a fhorbairt amach anseo nuair a bheas níos mó ama agat. Más duine mór maidine tú, bí ag scríobh ar maidin. Más duine thú nach músclaíonn go huair an mheán oíche, fan go dtí sin, cad é an brostú atá ort? Bí ag scríobh nuair a bheas tú ar do shuaimhneas faoi shó. Sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach, sílim go bhfuil sé riachtanach go mbeadh suim agat san ábhar idir lámha. Tá an-dúil agamsa in ainmhithe agus sa dúlra thart timpeall orm agus tá roinnt gearrscéalta scríofa agam fá ainmhithe, éanacha ach go háirithe, agus caithimse cuid mhór ama amuigh ar na sléibhte agus fá na haillte ag. éisteacht leis na héanacha ag amharc ar na héanacha achan uair den oíche agus den lá, ag amharc ar na gnásanna ar fad atá acu, na dathanna a léiríonn siad agus iad ag eitilt agus an ceol a chanann siad. Agus is ionann sin domhsa agus taighde. Ghlacfá fios d'ábhar a bheith agat, nó idir leabharthaí, aipeanna agus idirlíon, tá achan eolas ar fáil go furast. Más ag scríobh atá tú fá ainmhithe nó fá chúrsaí poilitíochta nó fá chúrsaí staire, is cuma, is fearr a bheith cruinn leis na mionsonraí. Bí ag léamh. Measaim go dtéann an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht lámh ar lámh ar a chéile. Bí ag léamh agus bí airdeallach ar fhocail deasa nó nathanna cainte a sheasanns amach duitse, a lasanns do chroí. Bí airdeallach ar uaim, ar chomhfhuaim. ar mheafar, ar mheadaracht. Bí airdeallach ar rithimí dúchasacha na teanga, rithimí nádúrtha na gcanúintí sa Ghaeilge mhilis bhlasta bhinn. Nuair a bheas scéal, dán, alt, úrscéal, cibé cibé rud scríofa agat, bíodh sé fada nó gairid, léigh amach os ard é. Nó beidh a fhios agat ansin an bhfuil focal ar lár nó focal sa bhreis in achan abairt. Beidh barúil agat goidé a oibríonns, goidé nach n-oibríonns duitse. Chomh maith leis sin, bí ag éisteacht le scríbhneoirí maithe ag léamh saothar s'acusan amach os ard, nó de réir a chéile tiocfaidh tú ar an stíl, a bhfuil dúil agat féin inti. Bí ag éisteacht leis an oiread sin scríbhneoirí agus a thig leat, fir agus mná, prós agus filíocht, podchraoltaí, tuairiscí, teangacha éagsúla, is cuma. Is fiú go mór a bheith ag éisteacht le saothar na saineolaithe agus le scríbhneoireacht na saoithe. Sin ráite, bí dílis do stíl nádúrtha s'agat féin, nó ní fiú aithris a dhéanamh ar scríbhneoir eile. Cloígh le do chroí, agus bí muiníneach go mbeidh tú in innimh tús, lár agus deireadh a chur le dán, le halt, le scéal, cibé cibé rud a bheas idir lámha agat. Nuair a bheas tú sásta leis an mhéid atá scríofa agat, tabhair ábhar s'agat do dhuine inteacht eile nó do dhaoine eile má thig leat d'ábharsa a léamh, nó níl fhios a'm faoibhse ach ní fheicimse mo chuid botún féin agus is cinnte go mbíonn siad ann. Tabhair ábhar s'agat do dhaoine a thuigeanns an t-ábhar nó a bhfuil dúil acu san ábhar, nó thig le hais chothú a bheith thar a bheith luachmhar agus bí foscailte do na moltaí a thiocfas ar ais chugat, nó tig na moltaí chugat fá chroí mhór mhaith. Foghlaimeoirí atá ionainn uilig go léir. Má léann tú focail nó nathanna cainte a bhfuil dúil agat iontu. Glac nóta daofa, nó déan taifead daofa ar do ghuthán. Bain úsaid astu ná seo, an teanga bheo. Má thig tú trasna ar fhocal nó nath cainte nach bhfuil mar chuid de do stór focal féin, amharc san fhoclóir go bhfaighidh tú amach goidé is brí leis. Agus mé ag caint ar an fhoclóir, bíodh Pádraig Ó Duinnín agus Niall Ó Dónaill mar chairde agat. Mar sin, bí ag éisteacht, bí ag léamh agus bí ag scríobh agus beidh mé ag súil go mór le saothar Sadhbh a léamh.